Moni ndine Jack nde nkhani yathu ya lero ikutilengera ku usa ndiyokhudza execution imene yapangidwa set kuti ipangike pa 23 april 2025 nde tagwirani chakumwa ngati chakudya chilipo then ticheze Nde mayi uyu dzina lake ndi Rachel Tolson. Mu chaka cha 2004 anali ndi zaka 20. Rachel anali ndi mamuna wake anakwatiwa onse anali ndi zaka 20 iye ndi mamuna wakeyo dzina lake Daniel. Mamuna wakeyo anapezeka kuti amakhala limodzi bwinobwino anaberekerana mwana. Mwana uja amene amafika miyezi 5 banja lawo linali lasokonekera Rachel anamuuza Daniel kuti sakumfunanso nde Daniel anasamuka Daniel atasamuka Rachel anapanga apply divorce kuti afuna divorce nyumba imene amakhala Rachel amakhala pafupi kwambiri ndi mayi ake nthawi zonse amapita kukaona mayi ake nthawi zonse amayi ake amabwera kuzamuona amayenderana unali ulendo woyenda pansi amatha kuyenda apita kunyumba kwake nde tsiku lililonse amakumana maka ndi mmene anali ndi mwana wakhandamo wa miyezi 5 nde anapezeka kuti ali mkati mwa mpungwepungwe ndi daniel rachel uja tsiku lina amayi ake a rachel ananyamuka ku- atadabwa kuti rachel sakuyankha foni ananyamuka kuti odi ndipite ndikaone anadabwa anapeza chitseko chotsekula Iwo kudabwa chitseko chotsegula Rachel sasiya chitseko chotsegula kulowa mnyumba kupeza mipando yogwera uko mapepala pena paliponse mnyumba mooneka ngati kuti munali struggle ngati anthu amamenyanamo ngati mwachitika china chake koma amamva mwana akulira anathamanga kuchipinda anampezadi mwana ali kuchipinda koma Rachel kunyumba kunalibeko Iwo aja mantha ndi mantha anamuyang'anayang'ana mwana wawo Rachel, mwana wawo sanampeze. Anapita mwa maneba onse ananena kuti sanamutani, sanamuone mpakana anapita ku polisi. Apolisi anabwera kunena kuti ah, iyi ndi crime scene. Muno pakuoneka kuti panali struggle ndipo komwe kwapita Rachel sanapite kwa kufuna, wachita kunyamulidwa, wachita kutengedwa. Akuoneka kuti wapanga ndewu, avutana ndi munthu amene wamtenga, anayamba kumusakasaka Rachel. Anayika missing person kuyamba kumusakasaka Rachel neighborhood yonse apolisi kulengeza ma tv Rachel sazatani Rachel sazapezeka tsono mnyumba mwa Rachel pamene panakhala ngati pambwembwezekera mapepala pena paliponse anapeza chidindo cha nsapato kunena kuti munthu anaponda koma ngati kuti anali ali ndi thope mphazimu nde apolisi anatenga pepalalo anaponda pepala kusunga kuti iyi ndi print ya nsapato munthuyu mwina tidzampeza akhoza kuzapeza kuti sapato ya wina wache yalingana ndi chani ndi phazili nde suspect wa polisi woyamba anali daniel mamuna wake wa ndani wa rachel nanga si anali akukangana plus anapeza mapepala anambwembwezeredwawo anali mapepala amene Rachel amapanga apply divorce ndi apolisi anaziona kuti ah, za simple izizi ndiye kuti kukhala ngati suspect wawo ndi mamunayo ndi mpungwepungwewo madivosiwo ndi anapita kukamfunsa kunena kuti unali kutiko usiku u- u- umene Rachel anasowa ndi mamuna wake uja ananena kuti "Ah, ndinali kupate nkutchula kupate kumene anapitako kuti ndinali kupate ndi ana- anamufunsa iwo kuti okay kuti titsimikizedi kuti unali kupate utitchulire anthu amene anali kupatewo kuti tikawafunse ngati kuti unali kupate ngati kuti kupanga alibi eti nde iye uja anatchula anatchula anzake ena plus nzake wina dzina lake moises mendoza ndi kagulu kena kunena kuti awawa anandiona onsewo anali kupate inenso ndinali kupate usiku wonse apolisi ananyamuka kupita kukatani kukafunsa anthu aja kuwachita question aliyense payekha payekha kunena kuti "Ah, daniel anali kupate anthu onse aja amavomera kuti "Ah, eh, daniel anali kupate tamuona usiku wonse anali kupate kenako ananyamuka kupita kunyumba kwa moises mendoza Mnzake wa Daniel kukamfunsa kunena kuti unali kuti unapita kupate, iye anavomera kuti anapita kupate. Unamuonako Daniel? Iye ujanso anavomera kuti e, namuona Daniel. Koma chimene chimadabwitsa ndi Moises ndi chonena kuti anthu ena onse anafunsidwa anayankha, koma Moises amanjenjemera poyankha komanso amatuluka thukuta ndi apolisi zinawadabwitsa kuti munthu apanga thukuta chifukwa chani ngati nkhani sikumukhudza eti suspect wawo ndi Daniel. Koma mnyamata uyuyu akufunsidwa mafunso ali njenjenjenjenjenje ngati kuti mpaka nathukuta. Ndi apolisi anangochita noti kuti uyuyu wapanga react modabwitsa kwambiri. Basi apolisi anazisiya n'kutani ndi kukhala kumasakasakabe mpakana masiku anadutsa pafupifupi 2 weeks asanatani, asanamupeze Rachel. Kenako analandira foni after 2 weeks munthu wina wake amayenda patchire penapake ananena kuti wapeza thupi la munthu woti waotchedwa. Apolisi anapita analionadi thupi lija. panali ngati kuti panali kadzenje kakang'ono panaponyedwa thupi nde munaponyedwa nkhuni nkutani nkuwotcha nde apolisi anatenga thupi lija chifukwa chonena kuti linawotchedwa kwambiri ataliyeza ku chipatala anapanga identify plus ma dental records kunena kuti anali ndani anali Rachel uja munthu woti wawotchedwa chani apolisi analibe nganganga pambuyo pa ndani pa daniel kunena kuti ndi daniel wapanga chipongwe ichichi nde zimene anapanga apolisi anabwereranso kachita question anthu anali kupate aja zambiri za ndani za usiku umenewo kuti amve ngati daniel anachokapo nthawi ina yake nde wina ananena kuti "Ah, sanachokepo tonsefe tinatani kutada kwambiri titaledzera timaothera moto tinayatsa moto tinayika nkhuni kuyatsa moto ma- bonfire nkuzungulira nkumacheza kuti umvera nyimbo nde apolisi nkunena kuti tikaone pamene payatsidwa moto nde anapita pamene panayatsidwa moto paja anapeza kuti panalidi kuti payatsidwa moto panali nkhuni zoti zatsalira mpolisi uyu ananena kuti titenge nkhunizo anatenga nkhuni zomwe zinasalira zija nde anabwereranso kupita patchire panaphedwa Rachel paja nkukatenga nkhuni zomwe zinasalira zomwe zinamuotcha Rachel pamene paja nde apolisi anazitenga nkhuni zija za malo awiri osiyana aja eti nkuzichita maki kuti izi ndi za kumene kumayatsidwa moto omwe anthu amaothera ku party pamene nkhuni izi ndi za pamene paotchedwa ndani pamene panaotchedwa Rachel anazitumiza kuchani ku lab ya forensics kunena kuti mungapeze chani mu nkhunimu nde anaziyeza nkhuni zija nde akuti olo mitengo ilinso ndi ngati ma print awo awo anaicheka ndi laser kuipanga scan nkhuni zija ndi laser zili ngati mene anthu tilili ndi ma fingerprint mtengo uliwonse ndi osiyana ndi unzake siufanana iyayi nde atacheka nkhuni zija anapeza kuti nkhuni zake ndi zofanana mtengo wake ndi wofanana eti kenako Ataziyeza kwambiri anapeza kuti si zoti zangofanana kuti ndi mtengo umodzi ngati mmene umakhalira mtengo wa paini, koma zinachoka pa mtengo umodzi. Nkhuni zonsezo zinali zoti zachoka mu mtengo umodzi, osati zoti mitengo yosiyana koma yofanana mitundu ayi, koma mtengo umene unagwiritsa ntchito kupanga nkhuni zowotchera Rachel ndi mtengo womwewo nkhuni zake zimene anthu aja amatani amakawothera. uja nde apolisi anati apapa basi tamugwira daniel ameneyi nkunyamuka kupitanso kutiko kuwatenga anthu ajawo amene anali ku party kuja kunena kuti eya amangofuna confirmation kuti daniel ndi amene watani ndi amene anabweretsa nkhunizo anapita kukafunsa amene kuja kuti ndi daniel anabweretsa nkhuni anthu onse aja kuti ayi daniel sanabweretse nkhuni anabweretsa nkhuni ndi Moises apolisi Moises uja amapanga thukuti amafunsidwa mafunso uja amanjenjemera mosadziwika bwino uja chifukwa chonena kuti amene wabweretsa nkhuni ndi amene anapha Rachel chifukwa nkhunizo zomwe zo- z- nt- mtundu wa nkhunizo ndi umene una- unaotcha ndani unaotcha Rachel ndi zotsalira nkhunizo zomwe anatenga kupita nazo kutiko kupita nazo ku ku party nde zinali zowadabwisa apolisi koma anamutani anamugwira Moises uja kunena kuti aa nkupita kukachita sechi mnyumba mwa Moises anapeza ma boot ake kuyang'ana kunsi kwa ma boot kuyang'ana print ya pansi pa ma boot paja akupeza ndendende nsapato inadinda pa pepala ija Nde anantenga ndani? Anantenga Moises. Anthu kuwafusa kuti mukudziwapo chani zokhunzana ndi Moises? Anthu mpamene amafotokoza kuti ah, Moises anali class imozi ndi Rachel kuyambira ali ana. Pamozi ndi Daniel mamuna wake uja. Nde Moises anayamba kumufuna Rachel ali mwana. Koma Rachel ankamukana. Anamukana ee, kenako Rachel anavomera Daniel. Atavomera Daniel, mpakana anapeza kuti akwatirana. nthawi yonseyo Moises amangowatani amangowayang'ana nde mmene Moises anazamva kuti Rachel ndi Daniel asiyana anapitanso kukamutani kumfunsira wakhala kumfunsira anapitanso ku party ina anakakumana naye Rachel kumeneko kuti mwayi wangawo koma Rachel anamutanibe anamukana kuti iwe ndinakukana poyamba ndikukananso pano sindikukufuna Mpamene apolisi amazalumikiza kuti aa, ndiye kuti mwina ndi mkwiyo onena kuti unandikana poyamba kundikanaso pano. Basitu mpamene analumikiza kuti mpamene anapita kukantani kukampanga attack kunyumba kuntenga nde atantenga anapita naye kunyumba kwake ataliyeza thupi la Rachel anaona kuti anamenyedwa koopsa ke mpakana kutani mpaka kuphedwa. mpamene amakamutani amakamuyatsa atamufusa Moises ananena kuti a ah, naledzera kwambiri nde ntadzidzimuka mamawa mutu umandipweteka nde ndimakumbukira kuti ndinalota zoopsa kwambiri ngati kuti ndampanga munthu chiwembu koma ndinangodabwa ntatuluka panja kukayang'ana mu garden mwanga ndikuona muli thupi la munthu onena kuti watani waphedwa pamene ndinazindikira kuti sindimalota ayi zonsezo zinachanidi ndinapanga nde Moises anamangidwa ndipo anapangidwa sentence to death mu 2004 wakhala ali pa death row nthawi yonseyi panopo ampasa death warrant kunena kuti aphedwe amupha ndi lethal injection pa 23 april 2025 imeneyi ndi nkhani ya Moises Mendoza amene ampanga schedule for execution zikomo kwambiri